po sa de bintunu editzioni de sa Murra Ortzuleina. Seus innoi po intendi is chi ant cuncordau sa festa, is giogadoris, su pubblicu e totu is chi ant fatu parti e ant a fai parti de custa editzioni. Ajo, benei cun mei ca si spassiaus!
Podimus narrer ca semus cuntentos ca sa cosa prus bella de ocannu est ca ch'est unu ricambiu generazionale, est sa cosa chi dogna sociu si s'augurat no e amus fattu una cosa abbastanza non succedit semper chi una manifestazione est semper organizzada de su matessi sociu, mancari sa manifestazione podit durai peri trint'annos però mancari chi at tentu unu ricambiu generazionale Invece amus istentadu unu pagu, ocannu semus cuntentos ca custos piccinos poi funis meda in gamba, giogan a sa murra e an cumprendiu su valore de custa manifestazione, insomma ca cun diversos obiettivos de custa manifestazione, est a parte s'ospitalidade de sa 'idda no, e poi su de mantenner sas tradiziones nostras chena abarrare in custa dimensione, podemus narrer, folcloristica no Non risultat chi àteros apant organizadu uficialmente una manifestatzione a pitu de custu giogu chi est unu giogu proibiu, galu proibiu. Est una lege de su trintunu, non bi tenet prus nessuna proibitzione, sostantzialmente, bi fit pro sos àteros torneos. Però amus agatau sa solutzione giuridica normativa po ddu pòdere organizare in su nonantotto e po ddu pòdere organizare in manera ufficiale, insomma, cun totu a règula. Nosu a s'inìtziu no ischiamus mancu ca si giogaiat a sa murra in àteros logos. Tràmite internet amus iscopriu, primu in Còrsica, ca si giogaiat a sa murra, poi in Catalogna, in Aragona, a bellu a bellu como semus lòmpios a una bellissima realtade, chi est, semus prus o mancu una intina de delegatziones, de totu su Mediterraneu occidentale est diventau a s'initziu fut s'atobiu de sos murradores de su Mediterraneu, como est Murramundo e peri custu austu colau fumus in sa Contea de Nizza in Occitània po giogare sa manifestazione chi amus organizau nosu po su primu annu in su duamilla e tres ocannu fut in Francia, bellissimu, semus girande unu pagu totu su Mediterraneu occidentale chi in custas in custu murramundu chi est diventadu una cosa un'atobiu de populos e de culturas.

però custu est unu però sempre, fintzas cando non bi nd'est iscritziones, comunque publicitzada l'amus publicitzada meda, amus gherradu de che lomper dogna 'idda inue ischimus sopratutto ca si giogat a sa murra, si giogat sempre prus pagu comunque sia, sa realtà est cambianno, sa tecnologia sopratutto segundu me comunque est danniggianno meda custa cosa, poita primu primu si giogat meda prus sa murra, como invece s'avvento 'e sa tecnologia est sempre prus telefoninos e computer e cosas varias là Si, eo so giogandu de tantos annos chin d'unu cumpàngiu sempre de su Sociu, chin Luca Lorrai e unu àteru cumpàngiu Enrico Arba, Enrico Caria, chi si narat in Orthullè, e amus bintu peri su Murramundo, s'ùrtimu annu in bidda dd'amus bintu geu chin Enrico Caria de Orthullè, semus trexi annos nosu giogand' a sa murra. Praticamente amus fatu custu Sociu nosu semus una deghina 'e personas, semus geu, frade miu, su carrale, connada mia Vanessa, s'isposa mia Cristina, Matteo, cust'àteru cumpàngiu, Matteo ddu depo, tengiu a ddu sotolineai ca Chin issu nos amus giradu medos torneos, medos, to quasi totu sa Sardinna, infatti tenemus amigos giocadores de murra de totu sa Sardinna, poi est gopare miu, Luca Lorrai, chin s'isposa, chin Elena, e nonnu miu, ch'este Salomone, chi issu fut peri, a s'initziu fut peri in su sociu 'ecciu, naramus, e semus gherrando comunque Marco, un'ateru cumpangiu, Marco Soggia, praticamente semus faendodda totu tra cumpangios.
Deo giogo de boh de cando fui in segunda media e e giogamus sempri in in piatzetta chin chin sos amigos e s'atera die so andadu peri in Biddamanna e a a giocare a sa murra e so arribbadu cuartu so arribbadu

Ufficialmente una barantina 'e annos chi semus chi semus a giru, cantamus poesias de sa letteratura sarda in generale e in particolare amus cantadu meda a Montanaru, Montanaru chi nos semus resos contu chi a unu zertu periodo dopo chi in Sardinna, non solo a tenore ma peri in atteru insomma si cantavat meda a Mereu, a Mossa, Montanaru fit unu pagu trascuradu e fit unu grande poeta E tando amus pensadu de de cantare de cantare a Montanaru e pratigamente Montanaru dae cussu puntu 'e vista nos at acumpanzadu beni pro barant'annos ca de Montanaru amus cantadu sas sos pius bellos testos chi at iscritu, dae Tziu Bobore Mannu, Sa tia de filare e tantos atteros, A s'omine, totu catzones chi amus registradu e chi sos zòvanos an ascurtadu propriu tramite sa musica, sa musica chi est de su tenore, semus bravos giocadores a sa murra, su problemas chi non podimus giocare, ca si giocamus poi non che pigat sa boche e non podimus cantare

Ci so benniu sa prim'ota mi parit chi fiat su dumilla e cuatru una cosa aici cun Giuanni amigu cosa mia e cumpangiu in sa banda cosa nosta sa CRC e sendi ca giogamus in Casteddu sempri in s'arruga segai sa conca che pizza settantacuatro a sa fini nau dai chi andaus a su torneo a sfidai Ca nc'est s'amigu nostu Fabrizu narat, nc'est su torneu in Orthullè, andaus a giogai, sa prima 'otta, prima nosu a pius longus, propiu a sa prima bessida e ndi 'ogausu custa copia chi fiant bravus puru. De s'annu grandu po', no no est chi eus fatu grandu bincida e, però po' puru, si connoscint totus, s'arregordant totus de nosu. Sa murra est musicali, tenit unu ritmu, tenit una fisicidadi, eus a nai a s'italiana, tenit Una fortza che acertat totu, torrat cun sa fortza de sa musica e mescamenti de su rap, est cadentzada. Biu ca sighit a girai su giogu, chi si giogat in Casteddu bolit nai chi si giogat in totu Sardigna creu, ma deu pentzu chi si iat a podi ponni mancai essendi chi giogant is piciocheddus me is iscolas poita Invece de dda proibire poita ca narant chi sa genti si certat, deu apu sempri fatu, connotu amigus gioghendi cun sa murra, mi seu arrelatau cun atra genti, est una manera po si connosci, segundu mei si podiat ponni fina comente atividadi eus a nai ludica, a metadi tra tra su s'atividadi fisica, poita a metadi ddu est, e su giogu ne is scolas Po fai giogai pipius de una scola a un'atra, de una bidda a s'atra.
Cantos annos ses gioghende a sa murra? Duos.
Ti praxit a giogai? Cun chini giogas? Chin sos cumpàngios, chin sos amigos. In Urzulei?
E foras de Urzulei andas a atrus campionaus, torneus? So andada in bidda in bidda manna. Ma is fèminas seis pagas gioghende? In bidda non giogant fèminas. Tui sceti. Dde fimus. Nicola, tui comente t'intendes? Emotzionau, cuntentu?
Bene, bene. Est istadu mègius chi aiamus bintu, però. Eh, beh, certu. Nos acuntentamus de su segundu postu, dai, no fait nudda. E tui meda giogas, t'allenas dònnia dì? No, no, como apu iscabidau, candu fui prus giòvunu giogaiamus meda, però cun is cumpàngius bessiamus foras de 'idda, faiamus totu is murras a Lula, Mamoiada, Totu ddas faghiamus Gavoi. Ita est po tui sa murra?
Gosi, divertimentu. E m'as a nai, est unu simbulu de sardidade? Unu simbulu de sa Sardinna, naramus, dai.
Est istada una bella esperienzia, unu bellu torneo. Cumplimentos a s'organizatzione de de Urzulè de sa murra de su campionadu de sa murra de Urzulè nos semus agatados bene, est istada un'isfida bella, una esperientzia positiva, ateros annos mezus. E ocannu amus fatu deghe doighi campionados de murra e sa veridade semus andados bene totu cantos, semus arrivados primos Giogamus dae tres annos circa paris. E ite tocat a fai pro fai cresci de prus custu giogu? pro prima cosa sos de sa bidda de partecipare totu cantos e poi de la pigare comente unu zogu e de si divertire. Pro mene est una passione. Bellu sempre a binchere, però si perdet puru E quindi est unu giogu, però est unu modu fintzas pro comunicare, pro connoschere zente, pro socializare, como in Ursulei nois semus su primu annu chi 'enimus e est istada una bellissima esperienza, una bella ospitalidade e semus istados veramente cuntentos

Si seus spassiaus meda, depeus torrai gràtzias a chini at cuncordau su campionau, a totu s'organizatzioni po s'ospitalidadi e po sa cosa bella chi ant fatu. Immoi andaus a si crocai, Ivo Murgia e Andrea Marras si saludant, ma prima una birrixedda cun is amigus ca gei s'ispetant. Bonanotte e a si biri atra borta.